testimony i nyere na Eh, Reverend Nkeonyelu Foundation program yes.
Eh, a chọrọ ka ị gwakwa anyị ya biko Okay.
By this time last year, abịa m nara loan ebe a. Ihe m ji- eziokwu nke a. abịa m nara loan ebe a, ejighị m ya ezụ ahịa, ihe m ji ya rụ wụ ọrụ ugbo. Yes. Eji m ya kọọ ọbacha n'agụ Enugwu. Eji m ya kọọ ihe anyị na-akpọ eriri ana, plot of land. Eji m ya kọọ three plot. by this time last year ọ na-eweta aka July m lee ya ofu ka m lere wee letekwa 50,000 m enye m bịa kwụghachi ya ndị bank That's good.
ehe so two plot fọzi nụ gain m nwa You mgba live long. thank you Kedu ihe ị na-agwa ụmụ nwanyị ndị na nka ndị ga-anatafa ụdị loan a kwa? ihe ndụmọdụ m na-enye ha wụ onye nata ya ya were ya gbawa mbọ Ya nwee ntụkwasị obi na ya. Ihe ọ bụla mmadụ na-eme n'ụwa a wụ determination. Ị determine na ị ga-eji 50 naira, 500 naira, 500, 50,000 ma were bara onwe gị uru, ị ga-eji e bara onwe gị uru. Maka nke mụnwa, e wetara enye sị ha m ma eji ezụ ahịa, na m ji ezụ ahịa na ọ ga-agbanarị, na ọ ga-agbari m, m were ya gaa rụọ ọrụ ugbo wee nweta gain times two. Thank you.
so ana m ekpere Reverend na-ebu ekpere ebe ọwụna o siri wee weta ya nwa wụ ego ọ- ọ ji were enyere anyị aka udu ya mmiri agaghị akọ ya n'aha Jizọs Thank you. Mm.
biko ife na-abịa kịta bụ ụmụaka gụchaa akwụkwọ eje ha enwe ọrụ a na-agagharị na-cause one problem or the other Mhm. kedu ihe ị na-agwa ndị be anyị maka ihe gbasara ịkọ ugbo ebe ọ wụ ife ị ma anya ya. Ihe m na-agwa ndị be anyị ihe gbasara ịkọ ọrụ ugbo wụ, mgbe izizi a na-ewe ọrụ ugbo nọọ ihe ndị ihe ndị agụụ na-eme mana kịta ego dị n'ọrụ ugbo. Mgbe izizi a na-arụbu ya ego adịghị na ya mana kịta onye ọwụna ji e mere aka ọrụ ihe agaghị akọ ya. Ọ bịa nweghị ihe ọ ga-awụ ọ chọọ mme ka ọ hapụ mme ya. Ọ dị ka ihe a e mere be anyị ụbọchị a e gosiri anyị otu e si akọ ọrụ ugbo. n'ụzọ dị mfe. Onye onye ọwụna kpọrọ ya mkpa. Onye ọrụ ugbo agụụ adị agụ ya, onye ọrụ ugbo ji- na-awụ ọgaranya. O nweghị ihe ị chọrọ n'ọrụ ugbo ị gaghị enweta n'ime ya. Ehe, nọọ ọrụ ọrụ e ji obi aṅụrị alụ. I ji mgbakasị ahụ wee na-alụ ya, ọ taa gị ahụ. Mana otu a m nọ, m gwa mmadụ na m wụ onye ọrụ ugbo, ha adịghị ekweta. Thank you.
Ee, biko o nwere aka ị na-ekwu okwu wee kwute ife e mere na be anyị ọ na 29 Julaị yes bọsị e mere federal gọọmenti Gọọmenti bịara mepee Flag. Agricultural Biotechnology Incubation Center yes Ọ, ị na-egosi na ị bịara na ya abịaghị m na ya ahụ adịghị m mana ndị cooperative anyị bịara ebe anwa Ee, ha nwere stand yes anyị fụrụ ya ndị cooperative anyị nwere stand kedu ihe ị na-agwa ndị na-achị Nanka maka that program kedu ihe ị na-agwa ndị Nanka uru that program ga-aba uru that program ga-abara anyị buru ibu onye onye gụcha akwụkwọ o nweha ọrụ kịta ọ wụha gụcha akwụkwọ nweta ọrụ n'ahịa ahụ nwe onye nwee certificate ọ ma na ya gụrụ akwụkwọ opportunity da dafụtara onye anwa nrụ ọrụ oyibo ọrụ ọrụ oyibo a na-alụkwa ọrụ ugbo na-alụ ọrụ oyibo na-azụkwa ahịa o nwere ndị ọrụ oyibo na-akpọ nke wa backyard ọrụ ọrụ ugbo backyard o nweghị onye anaghị arụ ya so ma ndị ọrụ oyibo kịta na-alụ ọrụ ugbo ọ bụrụ onye ọbụla tikọọ aka na ọkpa nọọ ego ahụ a kwụrụ ya na ego ụgwọ ọnwa agụụ agụgbuo mmadụ ihe siri ike

onye a gọziri agọzi ka ị bụ ndị be anyị niile biko nnọọnụ nnọọnụ nnọọnụ hinne o so ofu ihe m na-agwa unu bụ bikonụ ihe a unu wetara tata chineke were ya nyere unu aka unu chọrọ imere Ya bụ, welitenụ obi unu elu n'ihe ọ bụla ị na-eme. Ọ bụrụgodị na ị wetaghị ya tata, biko, adana mba. Ejena ịsị na ọ gị ka e megbukarịcha, mana biko, were obi gị kpee ekpere, sị na ne- mgbe ọzọ a ga-emekwu ya, na gị ga-enweta ya. Mụ ọ sọsọ ihe m ji wee na-eme bụ ekwu bụ ọ sọgburu m onwe ya na mụnwa na onwe m nọ ebe a na-ene unu niile anya wee fụcha ka unu dere ka unu dere were aṅụrị na ihe niile wee na-abata n'ebe a sicha ebe niile dekwe ndị si Enugwu Nanka wee gbagote na ndị si Amakọ wee gbagote na ndị si Ụbaha na Eti wee gbagotechaa Then ndị Agbịlịgba, ọ bụghị ndị Agbịlịgba bi ebe a, no ndị Agbịlịgba bi n'akụkụ Aguluzigbo na akụkụ Ụmụọna. Ha niile wee bịacha ebe a. Ndị Ibite anyị niile and Ụmụdala wee zaa ebe a. Ọ ha niile bụ ihe ikele Chineke ekele. Obi, o- obi juru m n'ọṅụ n'ihe e mere tata. Ekpere niile unu kpeere m, Chineke agọzichago m. Ya werego ya wee gọzie m, gọzie m, gọzie m ọfụma ọfụma, gọzikwa unu niile. Ụkwụ unu zọrọ n'ala bụ ụkwụ a gọziri agọzi. And ihe niile unu weta, ihe unu wetara tata bụ ihe a gọziri agọzi na unu ga-eji ya wee zọdo ụkwụ unu abụọ naanị wee nwee ihe unu na-eme nke unu ga-eji wee nyere ezinụlọ ahụ na aka na sọsọ ofu ihe m bu n'uche wee na-eme ihe a bụ ka onye ọbụla nwetara ya ka ezinụlọ ya kunite ọ bụrụ na ha nọbụ n'ala ka ha kunite ka anyị onye nwe anyị nyere ha aka ka ha wee dị mma were na-ekene Chineke ekene n'ihe niile biko

onye nwere unu nwere mmadụ maka ọ bụrụ na m nọ ebe ahụ wee na-echeta na unu nwa na-eme ọfụma Emegodu ha eme ọfụma. Ewetinyena onwe gị na ị naghị eme ọfụma. Were ya tinye n'ime obi gị. Were ya tinye na ekpere gị. Na chi fo tata, o nweghị ihe ga-eme ka ihe ọbụla i bu n'uche ka Chineke wee ghara imere gị ya. Welite obi, welitenụ obi unu elu mgbe niile. Ee? Otu ofu ekene ahụ ka m na-ekene unu. Nnọọnụ hinne. Na onye ọbụla na-anakwanụ, ezi Onyenwe anyị were nwayọọ